ya otu i si chọọ ịza ya mhm. maazị izuchukwu samuel na-ajụ gị ị hụrụ maazị nnamdị kanu it was it was the feeling m nwere eh? ahụghị m ya mana o nwe ka ahụ si dị m mgbe a sị m na rum m nọ n'anị na onye nọ rum nke dị n'elu nnamdị kanu sitekwara so anyị jigiri gị ihe a wee nọrọ ebe ebe ga na-anụ isi nnamdị nnada na-anụ isi ndị sekuriti bụ ndị igbo bịa takwunye m na ntị sị na ebe a nọ na ọkwa nnamdị nọ n'elu so m na-ajụ onwe m sị na m ga-agbakwana mbọ tupu m si ebe a pụọ ka m gwa ha n'anya ka m gwa ha sị ha gosiri m nnamdị usikoro m ekwu n'okwu na-ahụ ya anyị ebie ọma na o zugoro m mana o nwere ka ihe si gabaza gabaza m sị anụ gbanaa taa echi bụ nta ee so o nwe ụdị ụdị joy o nye m ma a sị na ebe m nọ na anị na ọkwa na elu ka Nnamdị nọ ya ebe a ga-ejikwa na opportunity mụ na Nnamdị ahụkwa for the first time in my life maka Nnamdị has become an idol n'ala Igbo sọsọ ya how many governors ka e nwe how many personalities ka e nwe sọsọ ya kara obi sị na ndị hausa na-ebu egbe sị na ha na-achị efi je na na fam anyị je na-agbagbu onye a anara mama anyị hara nsọ na na ọ sọsọ ya kara obi o wepụta onwe ma na ya nwee ike ịnwụ na ya mana o jebe sị na ya ama ekwe ndị a nnamdị o nunugo ọgụ jebe ugwu hausa ana yoruba jebe ọkwa na ala igbo ọ chọrọ iprotekti anyị ee eh? so ihe m na-achọghị na-agbaka m ahụ bụ ndị ọ na ndị ndị dịbụ njọ ndị agboro ndị dị violent ịbịa join ịba na ihe a Nnamdị na-eme etosirọ ịbịa ebe ahụ Nnamdị m sụọ ya n'oyibo Nnamdị is fighting a just cause yeah you, you, could, ha you could have infiltration of uh, evil people a na-eme eme even na military Nigeria pụtara to protect Nigeria ndị ajọ mmadụ abachago ebe ahụ na-egbu even n'aha gọọmenti a na-egbu n'aha gọọmenti eh. so Nnamdị Nnamdị chukwu ihe ọrụ unu na mụnwa bụ tinye Nnamdị na ekpere onye a ga-adị ka Martin Luther King ọ ga-adị ka uh, uh, all heroes uh, Mandela of South Africa All people of good will who fought for justice to prevail. Mm. Ọ, uh, the, ọ picture m ji ahụ Nnamdị. Ọ dị mma ka anyị were ajụjụ ikpeazụ ọ bụkwa ịbụa ka m ga-ajụ ọzọ Kenneth jụrụ m m jụọ gị akwa a bụ akwa sere okwu ị ka ga-eyikwe ya ọzọ ka ị nwere ọzọ ndị i dobe n'ụlọ hmm, na ihe mere na akwa ahụ maka akwa ahụ bụ akwa ọ ga-abụ ị hụ ọgba agụ ume ike nwee nchekwube na ihe ọma ga-abịa maka o nweghịkwa onye ga-apịnyụnwu ya n'obodo anyị ama mpịnyụnwu ya rising sun bịara tupu amụọ many of rising sun o nwere ebe mụ na ndị soja na ndị dss kpebeziri ikpe ọ dịka a na-achọzi udo n'etiti mụ na ha enwere na abuja so ha mm, mm, ọ na-atọ ọchị many of them bụ northerners dss ndị igbo nọkwa ya ndị ọzọ nọ ya a na-ekwuzi okwu ka eke ihe ga- ka eke a ga-esi kpee udo ọ ihe ha na-ajụ m isi ya na o nwere eh, sacrifice m ga-emeki sacrifice a bụ na m ga-achọ national archive or archive nke mụnwa ka e were efe a debegodo ebe a mana efe ahụ enweghị okwu ọ chọrọ a sị na mgbe efe ga-achọ okwu bụ mgbe ị bịa dee the ipob esn i buru na-agagharị maka those things dị intimidating mana ọ bụrụ sọ nke rising sun na ndere ee eh, na m ga-ejizi ka udo dị maka even mgbe naijiria na biafra na-ekpe udo na aburi e nwere ebe ojukwu nke a na m ga-ahapụ gowon nke a na m ga-ahapụ mhm. eziokwu na ha natabazi naijiria gowon disappoint ya ya bụ na compromise anyị kwere ya ebe ọ bụla a na-ekpe udo a ga-enwe compromise ọ bụrụ na onye ọbụla kwụrụ ebe ọ kwụ udo ama ndị ama mkpeti igba wee sị ha okay na m ga-eweziri ihe a tinye na archive eh, mana m tinyecha ya na archive there are many other styles m ga-eji bịa eh, enwere m ike efe ọzọ m ga-akwazi red black yellow na-ekwu isi ogwe anyị na gị nọ. Gekwanụ ntị. Steve Eboh ajebo nollywood mgbe anyị nọ na abuja ahụ ọ sị m keekwanụ ọ dịkwa mgbe anyị bazi hotel ọ sị m keekwanụ maka e were dịka eh, white color purity kwa ihe na-akwa mmeri aka otu a na ọ dị mma nye mbeza kịta m ga-eji white purity wee kwa ndị ọhụụ mana ma mbụzi nke yellow red eh, maka nke ahụ uche ndị army na-adaga na m bịara ka a nụso ha ọgụ ewetago ee white ka m ga-ejizikwa nke m ga-agwakọta ee then etinye ya rising sun white and rising sun Ọ dịka a ga-asị onye obi ya dị ọcha onye obi dị ọcha ga-araizi ọ ga-agbagote raizi ya chakee ka ọnwa nụnụ ka m gwakwa gị ihe ga-esi n'ihe a pụta karịrị akarị nke a m kwuru kịta ga-apụta White, mm-hmm. purity, mm-hmm. then rising sun. We must rise. Mm-hmm. They must rise. Uh-huh. Good. Mana ihe ndị ọzọ m ga-ewepụtazi na rising sun bụ um, ka anyị bido kwube ihe a ga-manufacture tinye rising sun. Anyị nwere ike manufacture matches eji akpanwu ọkụ. Tinye rising sun. Anyị nwere ike manufacture even moto. ndị Igbo na-manufacture moto mhm. ọ bụ na ị ga-erota Dr. Ezekiel Izuogu onye manufacture eh, eh, eh, Z600 wee buru project bugara Abacha o nwekwara mmanya a na-aṅụ aṅụ kịta rising sun ndị Igbo ee eh, ọ na-abụ nsogbu dapụta ọ bụrụnụ business eji e-make ego nke a bụ business eji e-make ego hmm. microphone anyị ji bịa ebe mana enwere ike ide RS rising sun efe anyị yi ebe enwe ike ide rising sun and in fact ọ bụ na ị ka anụhụ ndị ịkwa kịta efe bụ